Namu dugu bɛ sira taamaba i kunkolo ni golo feere tɛ ba tigɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Indépendant mun bɛ fasiriba n'o ye Musa Sayɔn Kamara ye an dɔgɔnin don nin ye musa ka sɛbɛn ye o don Musa ko a ko di a ko fɛn min ye cɛmancɛ fanga min n'a daminɛna a cɛmabɔli ani fɛn min ye a bilasiraliw ye dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ min ka kan ka se Mali ma min bɛ se k'a to farafinna ka kɛ kelen ye, hali, sira bɔra, an, fɛn min ye Ghana masakɛ ye, ɔhɔ, n'o bɛ CEDEAO jɛkulu kunna a tɔgɔ de Nana Akufo Addo, o don, Nana Addo Akufo Addo, an, ale don, hali, sɛbɛnnikɛla ko kunun ko, ɔn, fɛn min ye Ganakaw ka masakɛ ye, un, a cunna Bamako ani fɛn min ye Mali président kura, ɔhɔ, Ban Ndaw, o don, ka fara Asimi Goyita kan, un, ani Mɔkutari Wani, an, u ye ɲɔgɔn ye, Ali. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, Nana Akufo Addo, an, a nali an ka jamana kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ, un, sabula a y'a mɛn k'a fɔ jamanakuntigi kura sigira, ɔhɔ, premier ministre yɛrɛ sugandira, an, ani fɛn min ye gouvernement ye o sigira, hali, jamana yɛrɛ gɛrɛntɛ min tun b'a kunna n'o ye embargo ye, ɔn, o wulila pewu. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? ka na Mali faama kuraw fo, an, k'u hakili sigi, un, ka fɛn min ye dugawu don k'u ye, ɔhɔ, Nana Akufo Addo, o tun y'a nakun ye CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, an, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? kununko nɛgɛ kanɲa tan ni kelen bɛ se waati min na, ɔhɔ, fɛn min ye Goodluck Jonathan, un, ka fara fɛn min ye Nana Akufo kan, ɔhɔ, u cunna Bamako, nka min? u cunnen, un, u ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ min magɛn, un, o ye masakɛbulon ye n'o ye kuluba ye, han. Ban Ndaw n'o ye masakɛ kura ye fɛn min ye cɛkɔrɔba ye cɛ jan san fa dugu fa kunsigi jɛlen lewlew a y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko di foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dantigɛliw kɛra fɛn min ye CEDEAO a ka ciden ye n'o ye Ganakaw ka masakɛ ye a ye foli kɛ mali faamaw la hali sabula fɛn o fɛn laɲinina min bɛ se ka kɛ sababu ye mali ka suma bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o dafara sɛbɛnnikɛla ko ko a ko fɛn min ye foliw ani ɲɛfɔliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, un, fan fila bɛɛ maa nisɔndiyara, han, o tuma, ɔn, fɛn min ye Ban Ndaw ye, ɔhɔ, a ye Gana masakɛ wele, un, u taara tilelafana dun, aa, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, fɛn min ye silandumu ye ani wulusɔn ni wulukunkolo, ɔn, u y'a kɛ ta la, yɛ, ɛ, i ɲɛ, aa, i ɲɛ ka seereya ma wa? Mais ni miyanka bɛ fanga na, ko ka taa tilela dun, ni silandumu tɛ yen, wulukunkolo bɛ yen wala wulusen bɛ yen? Ni miyankakɛ bɛ so n'i ko k'a bɛ wulu kunkolo kɛ naji ye nka k'a to masakɛbulon la kali o dun yɔrɔ t'i ye a sogo dɔ kɔni dunna o an t'a sogo si dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dumuniw kɛra foliw kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Ban Ndaw Asimi Goyita ka fara mali ministre des affaires étrangères kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ni ka baro hali Nana Akufo Addo a ma dan o ma a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Sumayila Sise awɔ a taara ka t'i ɲɛda Soumaïla Cisse kan u ye ɲɔɔn ye han sabula n'i hakili b'a la waati min Soumaïla Cisse ko balannen bɛ unhun CEDEAO yɛrɛ tun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Mali faamaw k'u jija ka fɛn bɛɛ kɛ ɔhɔ Soumaïla Cisse a bɛ se ka bila cogo min awɔ sɛbɛnnikɛla ko ɔɔn ka t'i ɲɛ seereya Soumaïla Cisse ma naamu k'a ye k'a fɔ k'a bilara uun a ka kɛnɛ ɔhɔ foyi t'a la fɛn min ye Nana Akufo-Addo ye ɔɔn a wulila ka taa Soumaïla Cisse lajɛ haan sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko o yɔrɔ la a ko mali faama kɔrɔw minnu tɛmɛna n'u ye cɛsiri daminɛ ka se mali faama kuraw ma bi minnu ye baara kɛ walasa Soumaïla Cisse ka bila nin bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔw ye a bɛ kuncɛ waati min na fɛn min ye kuma caman ye o fɔra CEDEAO tɔgɔ la Nana Akufo-Addo ko u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to nin camancɛla fanga in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya kalafili minnu bolodalen bɛ sigikafɔ minnu bolodalen bɛ ani baara kura minnu bolodalen bɛ mali ka se ka ɲɛda kura sɔrɔ k'a jira mali la k'a fɔ gɛlɛya min n'u y'a sɔrɔ kalo fila embargo sababu la tɔɲɔgɔn min n'o sera mali ma nafolo ko sira kan a kuma bɔ bɛ na hɔn hɔn a ko ten ɛ sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ tɛ ala k'o kɛ an ye kalo fila min kɛ an ka wari balannen bɛ CEDEAO BCEAO la wari bɛ na a bɛna bila mali jatɔ don
mali jatɔ don ala k'o kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salon ka bɔ Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Général Seydou ne bɛ tigɛ don don Soir de Bamako o don Fasiriba n'o ye Laya Jara Général Seydou kalimutigi Laya a ko i n'a fɔ i bɔra k'i da lase a ma sisan honorable député ɛ Soumaïla Cisse Général Seydou a tun bɛ bolo la kalo wɔɔrɔ a mɔgɔ minnu tun kɛlen bɛ k'a ta o de GSIM maaw ye n'o fɔra i bɛ dankɔrɔba fɔ n'o ye Iyad Ag Ghali cɛkɔrɔba fɔlɔ o ye tiɲɛ Maa min ka baara i maaninfin ɲɔgɔn faali ka i maaninfin ɲɔgɔn ni bɔ i ma ni don a la kafiri don i ye sitanɛ ye kafiri don Général Seydou Fasiriba n'o ye Laya Jara Laya ko a ko min ye Iyad Ag Ghali Général Seydou a na kɛ n'a ye nafoloba sɔrɔ nin ko in na ko min y'o suma ko dugumajɛ Soumaïla Cisse ale ni maa saba wɛrɛ min tun b'a nɔfɛ Général Seydou u labilali e ko min ye dumuni ye o ma daminɛ de ye e y'a ye dumuni daminɛna dɛ ɛ Iyad fɛnkɛ ɛ sahara kɔnɔ yen i ye tɛ ni saga tulɔlenbaw ni ni shɛ tulɔlenbaw la nin tɛ ɲagari kɔrɔbɔ da ye e bɛ mɛn ka sɔrɔ e bɛ nin dumuni ye bamakɔ yan photo minnu tun bɛ réseaux sociaux kan tiɲɛ don wa nkalon bɛ tigɛ fɛn ko mɔntaji don Iyad n'a bonmosi sigilen lajɛ tulu kunna fo k'a bonmosi ɲoro Général Seydou fasiriba ko a ko di a ko min ye Soumaïla Cisse ye Soumaïla Cisse malidenw mago tun bɛ a la tiɲɛ diɲɛ ma don o don an bɛ dugawu kɛ Soumaïla ko la Général Seydou ala ye an ka dugawu jaabi Soumaïla Cisse kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔ banbaanciw y'u bolo bɔ a kan bolo a ma bɔ a kan ten koyi jɔn sedu bolo bɔr'a kan ni nafolo kasabi belebeleba de ye n'o ye sefa miliyari kasabi caman a ko nansaraw ka muso min fana tun bɛ yen n'o ye musokɔrɔba ye sofi petrona a ko ale kɔni minɛna kabini san deux mille seize jɔn sedu i b'a ye k'a fɔ san naani a bɛ bolola maramu u y'a kunkolo yɛlɛma ale tɔgɔ tɛ sofi ye bilen a k' a tɔgɔ ye maramu a y'o fɔ dɛ aja mariam petrona n ko wa n bɛ kelen f'i ye Jadisiw man ɲi koyi i bɛ nansara ninnu dɔn dɛ u ka psychologue olu b'a kunna ka ban u ye fɛn o fɛn sɔsɔ a kunkolo la san naani u y'a ja u b'a bɛɛ sama k'a bɔ a kɔnɔ sisan
min ye ne tɔ faga k'ale tɔgɔ de maramu u y'a kunkolo yɛlɛma tula
a bɔra kɛ la kibaru nka min ye psychologue ye jɔn sedu n bɛ kalo kelen dɔrɔn d'i ma i bɛ kumakan wɛrɛ mɛn nin ko la fasiriba ko a ko di jɔn sedu min ye itali ka maa fila wɛrɛ ye olu kɔni minɛna k'u to burukina faso jɔn sedu olu nana u yɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔna la a ko min ye ni maa naani ye u bilala jadisi maa kɛmɛ fila ani kɔ maafalajugubaw min ye nin kɔmando belebelebaw olu de bilala koyi jɔn sedu ni ka tila ka miliyari kasabi caman k'o de d'a kan a ko n'i ye nafolo bɔtɔ lajɛ jɔn sedu min ye faransika olu y'u jɔ ni o ye nka maa minnu bilala a ko olu bɛna dangana jugu jumɛn de kɛ tuguni ni ka jamana in sɛgɛrɛ mali a n'a dafɛ jamanaw fasiriba ko jɔn sedu min ye yadi agali a ko e tile fila dɔrɔn sumayila a n'a jɛɲɔgɔn bilalen jɔn sedu min kɔni nafolo mugu min taara k'a d'a ma dɛ jɔn sedu ko a y'i kɛ sɛ dun ni saga dun kan ka ban u y'a don furu la hamburger steak ne ye foto dɔ ye raisin ni Anɛti sumalen i b'i miiri dumuni duman fɛn o fɛn na dɛ ni nafolo b'i kun i bɛ dumuni duman minnu ŋaniya k'a dun k'i nimisi wasa champagne tun b'a la n m'o kelen in ye dɛ ani petit bière ni grande bière n m'o kelen in ye n m'o kelen ye hali n'o bɛ yen u b'o bila tabali jukɔrɔ u b'o dogo walima U b'o dogo u b'a kɛ maa ninnu ka fɛn ye k'a yɛlɛma tasalen kɔnɔ k'a ka yɛlɛma tasalen kɔnɔ ko ko i ka to k'i da muguri ni ka to tasalen k'i- ji ye. ka to k'i kun ko jalan. silamɛya ko k'u ka to k'i da muguri ni ko ka ɲi o b'a sɔrɔ ji kunanin bɛ tasalen Ee. kɔnɔ maa ninnu kɔni nin bɛɛ dɔrɔgu taara tɔgɔfɔbaliniw a bɛɛ dɔrɔge Jɔn Sedu Ɲama.
fasiriba ko Un. a ko yadi agali a bɛ k'a da nɔrɔ ko tulu la Han. Jɔn Sedu min ye Sumayila a n'a jɛɲɔgɔn bilali nafolo Ɔhɔ. aa a ko ko nin na kɛ ɲagarikɔrɔbɔ ye Sikeyi. Jɔn Sedu min ye Yadi Agali a sɔminen ni nafoloba in minɛli la, un, a ko e ko a tɛ sɔn ka wuli tuguni de, unhun, Jɔn Sedu min kɔni ye banbaanciya wale ka bolo ta ka da maa kologirinw kan, cɛ, maa kologirin kelen o kelen n'i bolo tara ka d'a kan, ɔhɔ, Jɔn Sedu k'o fana bɛ miliyari kasabi caman de las'a ma, aa, kunnafoni filɛ nin ye, un, an ye min bɔ Soir de Bamako, Laya Jara ale ka sɛbɛnni don. Wa jabatɛ n'i ka wulu ye da si dɔ minɛ na si fila o de bɛ tile gan i la ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Le Prétoire o don fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye ko cogo di kunnafoni u y'a salo ka bɔ kunnafoni di sira min na o ye Jeune Afrique ye o don Sumayila Sise a bilara a nana so malidenw sawara o kɛra tabarikala nka Sumayila Sise bilali kɔlɔlɔ o kɔni malidenw ka sigi n'o kɔ ye dɛ Sumayila Sise yɛrɛ minɛna cogo di a bilara cogo di a ko fɛn min ye Jeune Afrique ye u ye ɲɛfɔli kɛ hali Sumayila Sise a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bilalen tile naani dama kɔfɛ maa caman bɛ minnu kɔni ye ko in ɲɛdɔn olu bɛɛ ka kuma a kelen tɛ muso min ni dabɔra a tɔgɔ la n'a y'i diya a fɔ Mariyamu Petronin o don Sofi ka taa fara Italiya maa fila kan Nicola Chiacchio o don ani Pier Luigi hali ni maa fila ninnu fana olu fana bilara ni maa fila wɛrɛ nɔfɛ maa bilalen kɛra maa naani ye don jɛkulu min y'u bila octobre kalo tile seegin GSIM don n'a ɲɛmaa Iyad Ag Ghali an bɛ don min na ko bi cɛkɔrɔba n'i hakili b'a la URD président a minɛna mars kalo tile mugan ani duuru o don Ɲafunke mara la a yɛrɛ tun taalen bɛ campagne na o tuma fɛn min ye Sumayila ye a kɛlen bɛ ka dugu min magɛn kilo kelen sann'a ka se u ye tɛgɛ k'a la karaw sɛbɛnnikɛla ko a minɛlen jɛkulu kɔni den min kɔni ma na k'a fɔ Sumayila Sise b'an bolo nka jamanadenw ye kulekan bɔ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye jamanakuntigi président Ibrahim Bubakari Keyita a ye ordre di bubu sise ma Sumayila Sise n b'a fɛ a ka ɲini a ka bila teliya la bubu sise ale nana wulikajɔ kɛ ka sɛbɛnni kɛ n'i y'a mɛn mandat mm. k'o di maa dɔ ma n'o tɔgɔ ye mustafa limama ah, shafi ah. mustafa limama shafi oh. ale ye burukinabew u ka masakɛ kɔrɔ blaise compaore ale ka conseiller kɔrɔ don nka cɛ yɛrɛ ye Moritanika de ye ah. a bɛ jɛkulu caman bɛ a bɛ dɔ kalama o la cɛɲɛkana in na a yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ tubabu minnu bɛ minɛ olu bɛ bila cogo min a ye cɛsiri caman k'o la o shafi ale fana nana ka na tɔgɔ dɔ fɔ u k'o ma Sherif Ould Ataher o ye arabu ye ale kɔni jɛkulu bɛ yen ko MUJAO ale tun y'o maa ye sɛbɛnnikɛla ko o fana wulikajɔ caman kɛ fɛn min ye maa minɛlenw banbaanciw fɛ olu bɛ se ka bila cogo min hali avril kalo tile duuru bubu sise a nana ka na sɛbɛnni kɛ n'o ye yamaruya ye k'o di Sherif Ould Ataher ma k'a fɔ a ka wulikajɔ kɛ mali tɔgɔ la o fana ko ne sen tɛ taa fiyewu fo ni jɛ in colonel mamadu lamini konare Mala Alifa denkɛ hɔn ko f'u ka taa ɲɔgɔn fɛ naamu o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye premier ministre a ye yamaruya di mm. ni jɛ fila ni IBK ye ɲɔgɔn ye IBK ko tuma baara b'aw bolo nka a y'aw jija mm. DGSE n'o ye SE ye ah. Musa Jawara kana bɔ a kalama dɛ ɛ eh, munna ah point d'interrogation eh, kun tɛ se ka di kuntigi kɔ eh, bɛɛ b'i ka maa dɔn n'i ye IBK ni bubu kan mɛn k'a ye ko in dilan Musa Jawara kana bɔ a kalama ah. u b'a kun dɔn o kuma sigikun ye jumɛn ye Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? Abrikalo tile seegin, naamu, Serifu Uludu Atayɛri, un, Kolonɛli Malamini Konare, an, olu ye sira ta, un, ni ka t'u cun Gawo, naamu, u cunnen kɔfɛ Gawo, ɔhɔ, u ye taama daminɛ cɛɲɛ in kan, un, mɔbili la, un, ɲɔgɔmɛ kɔ la fɔ ka taa se maa dɔ ma, un, n'o ye Sedani Aki Ita, o don, o ye Zesim, ɔn, Iyadi Agali ale ka dankan de y'o ye. Anhan. Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don, un, bilahaki Soumaila Cisse a b'olu bolo, an, nka a fari man d'a la kosɛbɛ, yɛɛ, ag itla, ɔn, o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o kɔni ye laɲini dɔ kɛ, ɔhɔ, o sɛbɛnnen don biki ni papier la, un, k'o di nin maa fila ma, un, o laɲini kɔnɔ min fɔlen bɛ, jumɛn, o de ye k'a fɔ u ka maa minnu minɛlen bɛ n'u bɛ Bamakɔ kasobon la, ɔhɔ, u ka bila, han, euro wari miliyɔn fila, un, o ka da Soumaila Cisse kan, yɛɛ, n'o kɛra u b'a bila, han, sɛbɛnnikɛla ko A ko ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma fɛn min ye nin cɛ fila u seginna ka na o kuma da Ibrahim Bubakari Keyita tulo kan n'i hakili b'a la IBK y'a fɔli min kɛ bientôt nin yɔrɔ de don
sabu a tun bɛ dɔ kalama
bientôt a tun bɛ dɔ kalama u u ye ko in datugu dɔ dɔ dɔ i b'a fɔ ko jakumabo a bɛ min bolo o ma fɔ ayi fɛn min bɛ ka kɛ o ma fɔ awɔ han bientôt a fɔra yɔrɔ de la mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko nin maa fila nalen kuma ɲɛfɔ IBK ye o tuma IBK ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati mm. fɛn min ye avril kalo bi sa waati min na fɛn bɛɛ lajɛlen sigira sen kan hali u ye maa minnu fɔ k'o ka bila o bilara mm. nafolo min fɔra n'o ye euro wari miliyɔn fila ye o labɛnna ni k'o di nin cɛ fila kɔni ye taama de daminɛ k'a fɔ fɛn min ye Sumayila se u bɛ taa ka taa u ɲɛ d'a kan o tuma fɛn min ye nafolo ye k'o di hali o tuma nafolo di yɔrɔ la u ko an tɛ se ka nafolo di fiyewu fo an ka Sumala Sise y'an ɲɛ la wala video de ka kɛ ka taa ci Mali faamaw ma k'a fɔ Sumala Sise bɛ balo la sɛbɛnnikɛla ko a k'o yɔrɔ bɛɛ fɛn min ye video ye o nana monter Sumala Sise yɛrɛ ye video kɛ video min n'a ma cɛri bɔlɔlɔ kan a nana jira jamanakuntigi ani premier ministre de la u y'a dɔn k'a fɔ Sumala Sise bɛ balo la o tuma an sɔnna A ye taa wari di maa ninnu ma min bɛ se k'a to sumala sise ka bila aw ka na n'a ye o yɔrɔnin bɛɛ kuma fɔlɔla ka taa bin Musa Jawara tulo la DGSE Musa Jawara ye Bubu lajɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko kuma fɔlen Musa Jawara ye ale nana ka na bɔ ko in kalama o tuma Musa Jawara bɔlen ko in kalama o fana ye kunnafoni di faransi ma faransikaw fana nana ka na jamanakuntigi président Ibrahim Bubakari Keyita o donma kama k'a bolo tɔnɔmi k'a d'a kɔ fɛn min ye IBK ye a dɔrɔn tɛ bila koyi n'a bɛ bila Sophie Pétronin yɛrɛ bɛ o bɛ fara kan sɛbɛnnikɛla ko ko nana ta kura ye o kuma taara ka taa fɔ Iyadi Agali n'a ka cɛw ye olu ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sophie Pétronin ale bɛ fara kan wari bɛ yɛlɛ dɛ o ja u ye wari bɔ euro wari miliyɔn fila la ka taa kɛ miliyɔn tan ye dix millions d'euros ne ko o bɛ bɛn sefa joli ma dɛ dix millions d'euros an taa fo ka mansin ta

sept milliards sept milliards i ta don
i tɔgɔ dɔn togo la dɛ i ta don bi n'u ye a bɛ n jigin miliyari wolonwula hɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko k'u ma dan o dɔrɔn ma u tun y'a laɲini k'a fɔ maa bi saba ka bila i bɛ ka kunsɔn' ma o dɔrɔn tɛ ko u labanna ka lisi janya fo maa kɛmɛ fila ni kɔ k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ka bila sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye ataki kɛ fɛn min ye nizɛri minnu ye ataki kɛ burukina minnu ye ataki kɛ aradisɔni na a ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra u bɛɛ lajɛlen bilara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye u bilalen kɔfɛ o kuma maa ninnu nana ni ka na ni sumayila sise ye ka na n'a ye tesaliti a nalen tesaliti a donna aviyɔn kɔnɔ yen de ni ka taama ka jamana magɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi sumayila sise bilara cogo min na o de ye nin ye sabula ka ko tɔw dafa maa minnu bɛ o tɔ se ka bila cogo min maa kɛmɛ fila ni kɔ i bɛ ka baraji dafa maa min jɛnna n'a ye o de ye président de la transition ye bandaw ye ale de sɔnna k'a fɔ prisonnier ninnu ka bila sumayila sise bɛ se ka lafiya cogo min wari min sarala n'o ye wari tɔ huit millions d'euros euro wari miliyɔn segin maa kɔni t'o dɔn faransi de y'o bɔ wa itali de y'o bɔ wa o bɔra mali de kun wa nka a kɛra cogo o cogo million d'euros jɛ o de dira miliyari wolonwula se ka munumunu salo kɛ ka makɔrɔn jɔn yɛrɛ b'o bɔ

Sumi ni sofi u tun bɛ yɔrɔ kelen jumɛn de la de o de kunfan bɛ maliyɛnw na u tɛ yan u tun bɛ yɔrɔ jumɛn u tɛ kɔni bronzélen don u bɔra alizeri fan fɛ yen ninnu tun bɛ agadɛzi wala u tun bɛ alize h u tun bɛ ka sɛ jeni yen u tun bɛ ka barbecue kɛ ka arajo lamɛn ka arajo lamɛn u ma fasa u ma bana u kunkolo ma ci an kɔni bɛ min dɔn ni maa kɔni minɛna banbaganci ninnu fɛ n'i nana i bɛ sin yɔrɔ min o ye dɔgɔtɔrɔso de ye ka taa n'i ye hôpital la u bɛ psychologue bila i kunna nka sumayila sise nana a ka kɛnɛ a bonyana k'a nugu o yɔrɔnin bɛɛ a ko an ka taa kuluba h hɔn wa a taalen kuluba n'i y'a kɛ tan f'a b'a kun jan ka kuluba pɛntiri kura lajɛ yen nege b'a la a bɔlen o su kelen teleso duuru a kumana o bɛɛ la Ah, ne ko Aa, kɛmɛ. a ka kɛnɛ. Eh, A ka o kɛnɛ. tuma, eh, A ka otaziya- kɛnɛ kojugu. otaziya kɛra succès ye. Aa, Otage VIP. i i b'a fɛ ka taa munumunu salo kɛ yen fɛ yan. Ayi, eh, subhanallah.
Maa tɛ ko dogo dɔn. Ne bɛ to filani ninnu ba kɔrɔ yan. N bɛ- n bɛ dugu bɛɛ dɔn. Ngolo fere tɛ ban i kun na dɛ. Aw tɛ sɔn ka hali waa kɛmɛ sara ne kunkɔrɔ. Kuma Jɔn? bɛ miliyari ma. Eh, eh, n buramuso bɛ jɛ yen kɔ. Maa tɛ ko cogo i ka pan ɲma ala k'an kisi e o ne o n'an sera yen ko jamana ka waa kɛmɛ sara a tɛ sara hɔn prisonnier tɛ dɛ su hali sɛso t'a bila e de i jija mikoro la yan si i bolo don jeune sedu le témoin fasiriba n'o ye amidu keyita ahɔ amidu keyita a ko an kana bamakɔ jeune sedu kawu jim a ko ala de kɔni farala an kan nɔntɛ u tun bɛna ba dɛbɛ gosi ninmurudise Numéro 10 unhun Fasiriba koo ɔhɔ M5 RFP un Jɔni e Sedu e da wulilen bɛ sonkala ma yen ɔhɔɔ aa k'u fililen bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma bobobo Fasiriba ko n'o ye Hamidu Keyita Keyita Hamidu Keyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ e Kawo Jim un n'ale ye coordinateur ye min ye CMAS kɔnɔ un Jɔni Sedu min ye imam Mahmud Diko ale ka tɔn sigilen Diko aa min ye Kawo Jim kɔni ko a ye tɔɔrɔ belebeleba sɔrɔ haan Tɔɔrɔ in yɛrɛ k'a sɔrɔla cogo di? Mun kɛra? Jɔn Sedu min ye M5 RFP maa dɔw ye, un, olu de kɔni y'a kanu, ɔhɔ, ni ka na réunion boloda CMAS la, unhun, sabu ye u jabalaba ye, e! n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye kɛlɛ k'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ, unhun, Jɔn Sedu hali bi olu kɔni tɛ yɔrɔ fila dɔn, tiɲɛ, o de ye CMAS ale siège ye, unhun, Fasiriba ko, un, min ye gouvernement de transition, ɔhɔ. n'o ye Bah N'Daw ale ka gouvernement Fasiriba ko kabini o sigira unhun aa Kawo Jim ale kɔni y'a bɔ a todun da kɔnɔ haan ko kɛlɛ tun bɛ ka kɛ min nɔfɛ k'o banna ɔhɔ o tuma min kɔni ye M5 RFP ka réunion ye ɔhɔ k'a tɛ kɛ bilen olu ka yɔrɔ la n'o ye CMAS ye haa Kawo Jim u taara majorité la Fasiriba ko ɔhɔ Jɔn Sedu a koo olu bɛ se ka bila cogo di transition juguya la unhun a ko n'i y'a lajɛ olu ka denmisɛnw ka président unh n'o ye CMAS ye Imam Mahmud Diko ale ka tɔnba Jɔn Sedu ale kɔni taara ni ka don gouvernement la k'olu bɛ se ka tɔɔrɔ jumɛn ta ta lase o gouvernement ma tuguni k'o bɛ se ka kɛ mun na u b'u yɛrɛ kɛlɛya u bɛ jamana kɛlɛya a jo don Fasiriba ko olu ka kɛlɛ tun bɛ min nɔfɛ dɛ Kawo Jim ka kuma k'u ka kɛlɛ tun bɛ min nɔfɛ o de ye Manden masa Ibrahim Boubacar Keita o ka taa ka bɔ fanga la. kabini IBK taara dɔrɔn k'olu ka kɛlɛ banna Fasiriba ko min ye CMAS a maa minnu CMAS a coordinateur Jɔn Sedu ale kɔni wulila k'i jɔ maa minnu tun bɛ réunion la a ko k'u k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ CMAS kɔnɔna la min kɔni denmisɛn minnu tun bɛ yen o ma bɛn olu ma denmisɛnw ko N'u y'a kuma mɛn Kawo Jim da kɔnɔ k'u b'a da fara u y'a ka fini fara u ye tɛgɛ damadɔ k'a la dɛ u y'a bugɔ u y'a bugɔ ko fila le coordinateur général ala de farala kan koyi ala ala de farala kan a ye a tilalen a ka fajiri seli la a ye wurudi min kɛ dɛ wurudi gɛlɛn b'a bolo yɔrɔ karamɔgɔ don ala y'a bɔ o de y'a bɔ n'o tɛ u tun bɛna mun kɛ
e k'u y'a bugɔ de u y'a bugɔ ko kɛ fini bɛɛ fara yɔrɔ kɔni o ye tɛgɛ damadɔ ye dɛ u ye fila fila bɔ a la fila fila k'u bolo ɲɛnajɛ kɔni dɔw tun bolo famana gosili ma masigiti M5 ko u y'a ŋama kɔ la fo k'a ka bazin ni bazin dagabana k'a cɛci fila ye fo k'a kɛ lɛnpɛn ye Fasiriba ko Getzner tun don wa n tun tɛ kɛnɛ kan dɛ ou bien Veba de n ko n tun tɛ kɛnɛ kan o yɔrɔnin a m'o sɛbɛn ɔɔ Bazin min bɛ jamana in kɔnɔ bi, Getzner kolo ka gɛlɛn, bugɔli o bugɔli bɛ Getzner fara, an, aa o ye ba mugan bugɔli ye dɛ, wa Getzner dɔrɔn tɛ dɛ, ɔ, n'a fɔra ko bazin min ye premier ye, ɔhɔ, bugɔli o bugɔli b'o fara, fara, o tɛ manamana bugɔli ye, Jɔni Sedu, ɔhɔ, Fasiriba ko, un, a k'o dɔrɔn fana tɛ, unhun, n'i y'a jateminɛ ɛ concertation nationale, ɔhɔ, min ye centre international de conférence de Bamako la, unhun, malidenw ka sigi ni ka ɲɔgɔn hakilinata dɔn, awɔ, n'o wolola ni charte ye, un Jean Zedou min ye M5 RFP ye a maa dɔw bɛ olu kɔni tun ye girinka kɛ Kawu Jim kan ala de y'a bɔ o don n'o tɛ k'u tun bɛ fɛ k'a faa tuguni a yɛrɛ ko ten dɛ Ala de y'ale bɔ k'u tun bɛ fɛ k'ale faa ala o man ɲi Fasiriba ko siɲɛ kelen siɲɛ fila a bɔra Kawu Jim a k'a cogo dɔn koyi n'o tɛ min ye a kunkolo a bɛ sɔn ka to nin ko in na mun de bɛ Kawu Jim ale ni M5 RFP Jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye Kawu Jim a k'a kɛcogo dɔn sabu kɛlɛ min n'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Kawu Jim a kan ka hakilina min ta k'a jɛɲɔgɔn sɛgɛrɛ jɔn kan ka kuma fɔcogo dɔn a ko n'i ye Kawu Jim ka kumaw lajɛ a ka kumaw u ka farin kojugu a bɛ maaninfin dusu de bɔ kojugu Fasiriba ko n'o ye amidu keyita keyita a ko a baarata kelen ani fila sɔrɔla ko min na o tuma ko sabanan bɛ yen dɛ sabanan bɛna kɛ kuma jumɛn sabanan t'a la aa on va renforcer la sécurité de Issa Kaou Djim. Il y a jamais deux sans trois i yɛrɛ b'o kalama. Ah oui mais ah. Issa Kaou Djim ka sécurité ça ah. doit être renforcé. Nous ah. sommes dans un état de droit. Ni min ma sɔn hakilina min ma kiri bɛ yen. O fana ye tiɲɛ. Non. A ma se gosili la. On n'est pas dans un état barbare. A ma se bɔgɔli la. Idée ko de don.
A ma se nɛni na. Ni Issa Kaou Djim ko ale bɔra. A bɔra. U ka fara. U ka fara la. Bɛɛ ka t'i ta fan o ye kɛlɛkɛ ko ye wa. O fana ye tiɲɛ ye. Yɔrɔ kelen tɛ siège ye. N'a ko ko n ka siège tɛ d'aw ma.
pati fɛn fɛn u bɛɛ siège ka bon eh, ka pati siège la tan Fasiriba ko non à la violence Kawu Jim Jean Zedou ale kɔni ko maa minnu ye tigɛ d' a kan mhm. o tuma a bɛ maa caman ɲɛna dɔn o tuma min y'a ka plainte ye a y'o ta ni ka kiiritigɛ finitigilakaw sɛgɛrɛ Jean Zedou aa u ma minɛ bannen nka n'a b'u dɔn ka ban mhm. n'a b'u dɔn ka ban maa bɛ se k'a fɔ k'u bɛ minɛ u k'u minɛ n'i b'i bɔgɔbaga dɔn a ka so dɔnnen don mhm. eh, o kɔni o ko nɔgɔyara k'u minɛ non à l'impunité Aa nka politique ko don, Mali kura tɛ jɔ ni impunité ye, n bɛ min f'i ye, ɔhɔ, Mali kɔnɔ an ka sosiyali delili, ɔhɔ, k'o to yen, ɔhɔ, foyi tɛ kɛ ninnu na, ni delili bɛ kɛ, an, o b'a sɔrɔ i ye kasobonba nɛnɛ ka ban, ka taa tile fila si soso la, i bɛ taa tile fila si soso la, o bɛ hakili d'i ma, aa ye ye ye yɔrɔ jugu ye, eh mais c'est clair i ye yɔrɔ jugu tɔgɔ fɔ, c'est clair kunnafoni filɛ nin ye, un, an ye min bɔ Le Témoin kɔnɔ Amidu Keyita ale ka sɛbɛnni don. Batɛ ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Le Soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye hali Laya Jara ko sécurité d'Etat maa min kun tara ka bila ye n'o ye Lasini dunbiya ye a ta kɔni kɛra jakuma dɔgɔ ye a ma mɛn a yɛrɛ gɛnna ka bɔ ye maa kura bilara ye kelen min tun y'a ka dankan ye kolonɛli majɔr Kasumu Goyita ale de tara ni ka bila ye hali sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko fɛn min ye coup d'Etat min n'a kɛra utukalo tile tan ani seegin o don Musa Jawara ale kɔni ye kɔsɔkɔsɔ de digi ni ka boli, coyi, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, a ko Zenerali Musa Jawara ma kɛ cɛ jɔlen ye, un, maa min kɔni bilara a nɔ na, o kɛra kolonɛli majɔr Lasini Dunbiya ye, o don, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, o kolonɛli majɔr Lasini Dunbiya in yɛrɛ, un, a tun bɛ baara kɛ sécurité d'Etat la yen kɔrɔlen wo, ɔnhɔn, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, a ko ale talen kɔfɛ, un, a ma hali tɛmɛ tile damadɔ kan u labanna k'ale fana gɛn maa dɔw ko k'a gɛnna k'a bɛna taa bila jɛkulu kura la nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ a nɔ yera wariminɛko dɔ de la ani jagokɛla dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o yuruku yuruku an'o kasa de kɔni kɛra sababu ye jamana faama kuraw u k'a wuli ka bɔ jɔyɔrɔ la kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko di kelen b'o la ale tun bɛ déjà il est dans les réseaux Nka a ka kɛ ɲɛmaa ye Seydou ale tɔgɔ man kan ka ye ŋanamu na dɛ dosokɔrɔ b'a sonsoron cogo bila k'a b'a buran la o fana cɛ o de kama a bɛ ka kuma kura min fɔ a bɛ dossier minnu kalama ni wari bɛ sɔrɔ a la aa i ɲɛsin o ma a gko la Jean Seydou kuma min bɛ ka fɔ ko mali kura ne tɛ fɛ hali ka kuma in mɛn tulo la n'i ye mali kura kɛtɔla dɛ ka maninfin jɔ ka kunkolo formater n'o kɛra don o don mali kura n'o ma kɛ Ɛ fɛn fɛn b'an kɔnɔ k'o bɛɛ b'an kɔnɔ Buwa, ɛ n'o kɛra an tɛ an tɛ an tɛ hali an denw tɔgɔ dɔn, yuruku yurukuya min bɛ jamana in kɔnɔ, ɔhɔ, ka kunkolo formater ko k'o de bɔ kunkolo kɔnɔ, surɔfɛndi, surɔfɛnmina, ŋanamu ŋanamu min bɛ jamana in kɔnɔ ka kunkolo formater k'o bɔ kunkolo kɔnɔ, n'o ma kɛ petewu, Mali kurako kuma t'a la, e t'i mago la, han, an tɛ se O tuma malikura kana fɔ bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko di fɛn min ye Lasini Dunbiya ye mm. colonel major Lasini Dunbiya o don a wulila mm. Buyo ko a bi don gouvernement na gouvernement sigira an m'a ye o la mm. ko in kɔni a bɛ ɲini ka faamuya o sabula fɛn min ye denmisɛnninw ye u ko n'an bɛ taa an bɛ se sɛbɛnnikɛla ko maa min tara ka bila a nɔ la o y'a ka dankan ye directeur général sécurité d'état maa min ye décret signé o ye Asimi Goyita ye eh? ale min ye jamana vice président ye fɛn min ye Kasum Goyita, ɔn, ale tara ni ka bila sécurité d'Etat ɲɛfɛ, han, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, ale ye sɔrɔdasi ŋana kɔgɔlenba ye, un, min kɔni bɛ yen n'a bɛ jamana in kalasira caman dɔn, o don, cɛ ŋana cɛ ŋana minnu bɛ yen n'u ja minnen don, an, n'u tɛ don kojugu la, aha, n'u tɛ don kokolonna jamana juguya la fiyewu, un, ale b'o cɛma, han, fɛn min ye nin officier in ye, ɔnhɔn, nin ma nugu yɛrɛ o, a koyokoyolen i b'a fɔ ko ɛ ɛ ɛ ɛ a bɔra Segu o don, ni n'i y'o ye maa min na, guerrier don, ɛ o tɛ bureau kɔnɔna fɛ, guerrier don dɛ, nin ye guerrier ye dɛ, a ye o ye a bɛ tile kɔrɔ. sɔrɔ Bamakɔ gawa don nka sisan gawa don faamaya daminɛlen a bɛna nugu sisan nin ma nugu a bolo o kɛlen i b'a fɔ ko farasenna bolo a tɛ se dɔ la marifa ci kɔ nka a bɛna nugu sisan ka nugu sisan nin bolo tɛ nugu koyi i sigi k'a lajɛ ne de y'a fɔ i ye mali tɛ de nin cɛ in ne ɲɛ bɛ nin ɲɛ na cogo min ni yɛrɛ ka taa front na o bɛ nɔgɔya a ma ni ko bɛɛ ye n bɛ kalo fila d'i ma i bɛna a fari fɔ n ye ɛ kasum goyita n bɛ kalo fila dɔrɔn d'i ma aa ɛ i bɛ teint yɛlɛmalen sisan ni teint yɛlɛmana an bɛ taa a kama dɛ aa an b'a fɔ asimi goyita ye n'a fana teint yɛlɛmana a k'a ta kɛ lasini dunbiya ta ye ɲɔgɔn ko ye yɔrɔ sɔrɔ o tuma ka to koyokoyoli in na mali don i fana ni n'i bilara jɔyɔrɔ la ɔ ka fini minnu don i la i bɛ to n'o fini kelen de ye i kana vɛsi don kunun a tun bɛ tile kɔrɔ mɔbili kɔrɔ min n'i b'o kɔnɔ i bɛ to n'o ye an bɛ poussière ba in na kɛnɛma a n'an tun bɛ ka poussière in foroki bi a bɛ nin bureau belebeleba in kɔnɔ hali a tɛ kana yɛlɛma a donna V8 kɔnɔ a ka jigin ka bɔ V8 kɔnɔ sɔrɔdasiw ka BJ a bɛ ni cortège dumanba in cɛla in sɔrɔdasiw ka BJ a yɔrɔ de ka di ka tɛmɛ yɔrɔ in kan ressort tɛ min na ta f'a bɛɛ nɛgɛ n'i cunna i bɛ pan a ko n'a kɛra kɔnɔ a kɛra faama ye Ɛ faamaya fana na avantage don dɛ. V8 clim man ɲi dɛ, a bɛ maa kunkolo yɛlɛma dɛ. Wa a b'i la sunɔgɔ fana. E dun ko di? A sunɔgɔ ka di kojugu.
O tuma walasa sécurité d'Etat directeur kura kana sunɔgɔ, u k'a ka mobili personnel kɛ sɔrɔdasiw ka BJ. O fana ye tiɲɛ ye. BJ in dɛ, ressort tɛ min na f'a ressort bɛɛ ye nɛgɛ ye. N'i cunna dingɛ na a bɛ pan ye f'i kunkolo bɛ taa tɔɔrɔ mobili sanfɛla la. Min b'u bolo front na yen, o kelen ka to a bolo hali bi. Min b'u bolo front na?
ɛ jumɛn ɛ BJ in kɛ BJ yan ɔn kiya eh, kiya in wa BJ minnu b'u bolo front na o BJ kelen kana bila kɔrɔ in kɛ awɔ ka o kana bila kɔrɔ ɔhɔn c'est tout han c'est tout BJ nɔgɔlenba in awɔ wa ah. min ka di n ye ah. transition in na asimi goyita yeko ta hmm. a ka marifa b'a kɛrɛ la Ɛ marifa in fana sera bila ye sa ee aa an kana ɲɔgɔn nɛgɛn marifaba in sera bila ye ɛ fɔlisen kelen dɔnsen kelen aa coup d'Etat kɛra ka finini min don a la aa o kelen de b'a la toujours aya yɛlɛma bɛ to ka don o la aa ne ko ko ɛ ɛ sɔrɔdasi kɛ yɛlɛma bɛ to ka don o la an t'a fɛ i ka veste kɔni don sa nka i bɛ tenue falen dɔɔni rangers kɔni yɛlɛma ma don o la tu représentes le Mali là nka ɛ ɛ tenue la ɔɔ yɛlɛma bɛ tenue 2 de b'a bolo sisan

Tu dois, tu dois être raffiné. Bon.
Euh, ka parfum fiyɛ ni dasi in fana kɛra i n'a fɔ i ta ah. ka ni ma nugu ka ah. kɔfɛ voilà. waati bɛɛ oh. n'o kɛra sisan c'est ça a bɛna fɔ fana ah. a a nana don min na a dasi bɛ ɲagari oh. eh, bi i y'a nin korilennin ye k'a kɛ kofi olomide o tuma a bolo donna tulu la kofi olomide maliyɛn bolo oh.
n'i kɛra peresidan ye wali ah. kɛra minisiri ye ah. hali n'a y'a sɔrɔ mobili b'i denw bolo ah. a feere i ka jakarta san k'a d'u ma An bɛ don ma dɛ n'a y'a sɔrɔ i denw bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la u bila u ka gɛrɛ ta la o tuma i bɛ mali wari bɛɛ sonya sa k'i denw jɔlen to feu la maliyɛnw tɛ kuma u bɛ k'i ka peresidan mais ni aw ye den na ni i fa kɔni kɛra minisiri ye e bɛ mɔbili ba kɔnɔ kɔrɔlen i b'o mɔbili kelen boli maliyɛnw t'o dɔn dɛ u b'a fɔ k'u ka wari don mais Aa e ma bɔ fɔ don yan ko ko peresidanya sera ale ma a taara a ka vɛsi kɔrɔ n'a ka souliers bɛɛ don ko maliyɛnw kana n'a fɔ ko vɛsi tun t'ale fɛ a ye sogo dumanba de kɛ dɛ a dara sogo in na kojugu o de y'a bila nɔ la n'i ye sogo dɔ kɛ k'ale tɔgɔ ma sɛbɛn k'ale tɔgɔ fɔra de
ɛ nin ye sogo ka baara ye maninfin' sogo n'i wulila wuli cogo dɔ la wa i b'a fɔ ko nin kɛra ka ban n'i ye ne kɛ peresidan ye bi ne bɛ n den bɛɛ bila ka taa pibila k'u bila ka garibu nɛgɛnin ta n'u jiginna ka bɔ yen wala n bɛ t'u bila eh, morikalan la n'u nana so n'u nana so o b'a sɔrɔ u bɛ don bɔrɔ u bɛ sɛ ni jɛgɛ ɲimi mɛtiriw bɛ k'u makɔnɔ cours du soir la n'u donna so kɔnɔ u bɛ sɛ ni jɛgɛ ɲimi n'u bɛ bɔ u bɛ matilatɔni mu u da la i tɛ min dɔn o dɔrɔn de ka di maliyɛn ye k'i don i tɛ min dɔn eh, n'u taara école publique la sɔgɔmada fɛ wula fɛ U bɛ ppife minɛ so kɔnɔ denmisɛnnin de bɛ tila ka bɔ n'u yɛrɛ ye dɛ ko anw fa kelen ka kuru ppife ta anw yɛrɛ cogo filɛ nin denmisɛnnin tɛ se sɛgɛrɛ mara la u bɛ t'i bolo koyi mamudu
ka pe papa feere fɛnw la kodɔn azsira sa fa n'o ye arabu mayi mayi a ko kasi de Dɔn tubabu jɔn sedu k'u y'a gɛn u y'a gɛn tuguni fasiriba ko o tɛ ɲuman ye commissariat à la sécurité alimentaire jɔn sedu kasimu dɛnɔ a tun b'o ɲɛmaaya la jɔn sedu u y'a gɛn ka bɔ o fana la fasiriba ko kasimu dɛnɔ tigɛ a mana don ko o ko la jɔn sedu o tɛ bɔ kari la ni ka ntɛnɛn sɔrɔ min ye kasimu dɛnɔ u b'a bila kɛrɛfɛ kasimu dɛnɔ jɔn sedu a bɛ taa mago min kama Mago in tɛ dafa wa o tuma a ko ko ɲininkali o to min bɛ yen a ko n'i ye a lajɛ kasimu dɛnɔ jɔn sedu bolo taara ka da ka desanburukalo tile mugan ni wolonwula san deux mille dix-huit ni k'a kɛ commissaire à la sécurité alimentaire o ɲɛmaaba ye jɔn sedu min ye dunkafa sabatili an ka jamana in kɔnɔ a ko jɔyɔrɔ belebeleba wa jɔyɔrɔ in min ye minisiriya ye o jɔnjɔn o danbe a di a kamakun na Fasiriba ko min ye kasimu dɛnɔ ye jɔn sedu n'i y'a lajɛ politikimaa don a ko yɛlɛma yɛlɛma o ye a taabolo ye n'i y'a lajɛ ni pati min bɛ fanga la a b'i tɛntɛn ni ka se o ka jamakulu la a na kɛ n'o y'a ka dabali n'a ka fɛɛrɛ sira ye fangako la fasiriba ko k'a daminɛ amadu tumani ture ale ka PDES a bɔr'o la ni ka tugu ibrahim bokari keyita ka RPM kɔ a bɔra o fana na ni ka tugu ASMA kɔ

Jɔn sedu fasiriba ko a ko kasimu dɛnɔ y'a lajɛ yɛlɛma yɛlɛma jɔn sedu o y'ale taabolo ye a ko kasimu dɛnɔ jɔyɔrɔ min tun kalifar'a la jɔn sedu a na kɛ n'a dɛsɛr'o fana la sabu n'i y'a lajɛ min ye office du niger ye jɔn sedu a ye ɲɛmaaya kɛ a gɛnna ka bɔ yen fasiriba ko a taara ni ka kɛ ministre de l'agriculture ye sɛnɛ minisiri an ka jamana kɔnɔ mm. a dɛsɛra ni ka mali sɛnɛ fana yiriwa a gɛnna ka bɔ yen mm-hmm. fasiriba ko mm. a taara ni ka bila eh, commissariat à la sécurité alimentaire kunna jɔn sedu a gɛnni filɛ nin ka bɔ yen fana juma ah. su ah, ah. a a ko kasimu dɛnɔ ale ta kan bɛ dakan ye a mana bila yɔrɔ yɔrɔ la mm. jɔn sedu a bɛ dɛsɛ ni ka yen yɔrɔ dilan o tuma a bɛ gɛn ka bɔ yen fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa min taara ni ka bila a nɔ na o de ye reduwanɔ ag mohamɛd ali ça c'est la sema i b'a dɔn kɛ Redouane Ag Mohamed Ali non ça c'est la CMA o ɲɛna kɔngɔ bɛ fɛn rebelle kɔrɔ ninnu na ah ils ont faim n ye jateminɛ dɔ kɛ u tun tɛ bila balo magasin kunna kɔngɔ a bɛ ban sa a y'a sɔrɔ ko kɔngɔ b'a la nos cousins qui sont à Kidal là ah. ils ne vivent que de razzia u ti malo sɔrɔ k'a dun aw taa office du Niger malo Gambiaka u ka taa dun o k'a dun i bɛ Mohamed Ag Assory kɛtɔ ye ka n nɛni sisan u y'a mɛn ko kɔngɔ b'u la wa kɔngɔ t'u la eh non mɔgɔ min bɛ basogo dun na kɔngɔ sogo dun kɔngɔ t'u la u bɛ sogo min dun e b'o dun yan wa fasiriba Jean Seydou ɲɛmakura min bila la sécurité alimentaire kunna Jean Seydou o de ye Redouane Ag Mohamed Ali ye o don a ko e sika kɔni tɛ min na min ye Kassoum Denon ye ale kɔni tigɛn'a sen kɔrɔ nin ka bɔ ɲɛmaa la cɛ fasiriba ko ɲɛmakura min bilalen bɛ n'o ye Mohamed Ali ye Jean Seydou Kassoum Denon dɛsɛra fɛn o fɛn na ale kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka malidenw jigi fa wa ko ko o ɲininkakali tomi bɛ yen nka sika kɔni tɛ min na Sécurité alimentaire jɔyɔrɔ min b'a la Mali kɔnɔ, un, ko jɔyɔrɔ dennin tɛ, unhun, Mali ka kɔngɔ yɛrɛ kɔni fɔ ka sécurité alimentaire to yan, awɔ, k'a bila kun kɛra mun ye, unhun, kunnafoni filɛ nin ye, un, an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bon Jabate, bilikanbolila, an, i da yɔrɔ dɔnnen bɛ, o ye tiɲɛ ye, n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Challenger, o don, fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye, haali, a ko namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ, fiyewu, Bukari Sidiki Samake, un. Nin quincaillerie tigi e ko a ma t'i yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ kasobonba la nin waati na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn société Koli SA a ko a ɲɛmaa n'o ye Bubakari Sidiki Samake a minɛna sɛbɛnnikɛla ko a dalen bɛ lycée technique la nin waati in na nangarabaw ani binkanikɛla kulu bɛ taa yɔrɔ min yen don a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye a ko fɛn min ye nangarabaya n'i y'a mɛn tubabukan na abus de confiance ah. o de ye danaya min dar'i kan k'i foori ka bɔ minɛn kɔrɔ ah. a ko ka maa ka nafolo daraki wala ka tiɲɛni don maa kun a ko ko in bɛɛ lajɛlen kɛra cogo jumɛn na fɛn min ye abubakari sidiki samake mm. a nana wuli ka jɔ kɛ maa dɔ bɛ yen o ye quincaillerie tigi ye mm. n'o ye zu samake ye Zu Samake a y'a laɲini Zu fɛ k'a fɔ fɛn min ye électrique minɛn n'o ye filijuru ni câble ye miliyɔn bi seegin minɛn ko a mago b'o la o yɔrɔ bɛɛ Zu y'o ta ka di o dilen a ye min di avance ye o kɔfɛ o nana miliyɔn bi naani di miliyɔn bi naani dilen kɔfɛ wari tɔ tora miliyɔn mugan ni seegin ye a ye délai di. délai nana se kalo kelen kalo fila fo ka se san kelen ma don o don fɛn min ye quincaillerie tigi o bɛ taa ka na kuma duman di fɔ a ye o tuma maa min bɛ yen n'o donna u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ kɛ kumakɛbaa ye o ye Ayidara tɔgɔ dɔ ye Ayidara tɔgɔ in a ko o nana ka na kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma min bɛ se k'a to fɛn min ye quincaillerie tigi o k'i muɲu o Ayidara tɔgɔ in a nana k'o fana gosi o gosilen kɔfɛ sɛfa wari miliyɔn bi duuru ani wɔɔrɔ a y'o de b'o kun an bɛ don min ko bi a y'o de bila u ka poto électrique doni ni ka t'o d'a ma fo Moti yɔrɔ dɔ bɛ ah. u ko min ma Barikondaga mm. sɛbɛnnikɛla ko u taara potow to o tuma fɛn min ye taa ni ka segin k'o daminɛ wari nɔfɛ oh. tɛgɛ ma da wari kan san saba a ka poto tonnen bɛ wari ma eh, sɔrɔ o tuma oh. cɛ nana lajɛ n tɛna an ka wari sɔrɔ oh. n tɛna an ka poto sɔrɔ a ye poto minnu bila nin chantier la a taara k'a bɛ t'u cɛ mm. aa o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min Abubakari Sidiki Samake ye o y'a sɔrɔ a ye consigne di polisiw ma ni maa o maa jɔra yen mm. a ye goro k'a la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ko in ye a nana ka na cɛ in bali k'a ka poto sɔrɔ wari ti sɔrɔ mm. o tuma ko in kɔni tora kolokala la a ma ɲɛ min kɔni maa fila taar'u ta da bɔgɔ jennen kan commune trois tribunal la fɛn min ye dankɔrɔba in ye don o don chèque lankolon mm. don o don rendez-vous fu ah. o tuma nɛn ka di o ye diya da ye i kɔni kana lamɛn n'o tɛ n'i y'a lamɛn ah. i b'a to a ta sɛbɛnnikɛla ko nko n'a ta bɛɛ ah. a ko fɛn min ye ji tɛ maa min ka eh, daga la a ko fɛn min kɔrɔ bi dɔn sɛbɛnnikɛla ko ta tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ mm. o tuma fɛn min ye maa minnu ka juru b'a la sa olu kɔni nana ka na lajɛ nin ko in yɛrɛ ye janfaba de ye sabula a bi nkalon tigɛ ka dossiers monter monter k'a fɔ n ye nin marché sɔrɔ min nin kɛ yan fɛ mm. a bɛɛ lajɛlen nkalon a ko banque mondiale ka projet dɔ bɛ yen mm. min bɛ tɛmɛ AGETIP fɛ ah. a b'i waso n'o de ye o projet bɛ ne bolo mm. o tuma n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan ah. o bɛ bɛn nin miliyari hakɛ in ma mm. sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen gosili kɛ kan a labanna min ma Abubakari Sidiki Samake ah. u taara n'a ye kasobonba la ni lycée technique la a ni Kasoge ye ɲɔgɔn ye o
n'a ɲɔgɔn ko maa melekela tɛ a ka taa Mamadu Kasoge meleke Magosa Kasoge a ka t'o meleke o ye ka dɔ gere o tɛ wari dɔw ye de kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la La Sirène o don Jean Sedu fasiriba n'o ye DK DK a ko an ka taa CMDT la mun bɛ CMDT ale ɲɛmaaba Baba Berete Jean Sedu a kɔnɔ gannen bɛ a ma fɛn goni don a ko n'i y'a lajɛ yuruguyurugu Jean Sedu ni ka dɔ kusa ni dɔ ye a ko o de ɲɔ ɲalen bɛ CMDT la a ko n'i y'a lajɛ mm. CMDT ale de ye birimisi jabali ye maa min bɛ balo CMDT la Mali kɔnɔna la a dagosi ka bon kosɛbɛ ah. o CMDT o de bɛ tintin dɔndɔn na mm. Jean Sedu a ko ko jamana bɛ se ka jɔ cogo di nin kan kan min ye CMDT ɲɛmaa mm. bolo maa funu a bɛ d'a tigi de kan na mm-hmm. a ko mun ni mun de bɛ CMDT kɔnɔna la Baba Berete a kɛn bɛ ka min dogo Malidenw na fasiriba ko CMDT kabini a fanga dɔgɔyara san 2009 ni ka taa bila 2010 Jean Seydou min ye privatisation ko ye Jean Seydou i b'a ye k'a fɔ CMDT ale ka hakɛw caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra a ka bolo kan a ko k'a daminɛ o don na fo bi a ko CMDT a ma kɛ malidenw sago ye a ko an b'o sigi kɔnɔna la ɲinan samiya o fana don bɛ ngalama na a ko n'i ye CMDT lajɛ a ka baara kun belebele mun ye o de ye kɔɔri ko ye. Mali ale de tun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ farafinna kɔɔriko la a Jean Seydou ko kuma ko bɛɛ lajɛlen bila la ɲɛ sa Fasiriba ko dugukolo min tun bɛ yen ni kɔɔri kɔni bɛ sɛnɛ a kan min ye hectare ba kɛmɛ wolonwula Jean Seydou min ye ɲinan samiya kɔɔri ma sɛnɛ dɔwɛrɛ la hectare ba kɛmɛ kɔ Fasiriba ko nin bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba de ye CMDT kɔnɔna la wa nin bɛna kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin mali ka wari waati ba ma a ko min ye baba berete ale kɔni b'a jubaju la a ko fana maa tɛmɛ ka bɔ yen mɔbili minnu tun bɛ yen Jean Seydou n'u bɛ taa wula kɔnɔna la ka taa maaw ka kɔɔri ta ni ka na n'a ye a ko o camion ninnu Jean Seydou n'i y'a lajɛ o tun bɛ société dɔ ka bolo kan Mali tɔgɔ la u y'o fana taara ko la ni k'o di tubabu ma Ɛɛ nin y'a tɔ bɛɛ bannen sa o. Anw bɛ k'an yɛrɛ bɔ France bolo ale bɛ k'an tɔ tindi France bolo. Ɛɛ nin y'a tɔ bɛɛ bannen ye wa Jean Seydou n bɛ n ka nkaloni tigɛ i ye. Unhun. Yɔrɔ an mana wuli an ka gɛrɛnw na. Awɔ. Te dute jalen. Ɔhɔ! An bɛ wuli kuma fɔw la, an mago tɛ France la. Haa! An bɛ se ka balo ni France tɛ. France tɛ. Ee o ye te daga kuma ye. France don da a bɔ da. Te daga kuma ye. Ɛɛ! Ni France tɛ bi. N'i m'i ka kini sɔrɔ ka dun, Jean Seydou, i bɛ Faransi jɔyɔrɔ ye. Ni Faransi Faransi bɛ ka min kɛ dogodogo la e ka jamana in kɔnɔ, n'e bɔra a kalama, an, walahi i bɛ fɛn min fɔ i t'a fɔ. Faransi kɛn bɛ ka fiɲɛ de tigɛ an na o. Pewu!
Fo an k'o gundo de poyi. E ka ko ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen, Faransi de sen n'a da b'a bɛɛ la. N'u da t'a la, a tɛ kɛ. I ka ko ɲɛnama, Mali ko ɲɛnama o ko ɲɛnama bɛ yen, Faransi de sen b'a bɛɛ la. A ka diya an ye wo, a kana diya an ye wo, O kɔni ala y'o kɛ ka ban bɔn maa maa ka wari ko kɔni sirila maa wɛrɛ la i ka o tigi ka jɔn
yesenla mɔgɔ ninnu ye san mi de ye e mi arabu ye san mi de o wari tsi yɔrɔ jumɛnfɛ faransi wala debi wari tsi faransi dɔrɔn ko baara banna tɛ don mali la niransi ma wa u b'u tan ni tigɛ ka bɔ la fɛ ko in de nin ye o jɔnse fo
la ni pan indépendance kura ta Modibo tun ye indépendance min d'an ma o ɲɔgɔn na f'an k'o de sɔrɔ an bɛ bɔ faransi bolo an ka bɔ sefa la faransi ka wari la an ka numu bɛ yan Kalifa Sako nu fanko ma an k'u bila u ka sefa gosi fanla fanla u bɛ jama bɔ o b'a bɔ imprimeur b'an bolo an k'an ka wari dilan sa e bɛna hakili jigin kuma dɔ la dɔɔnin a tɔ kɛra catiri bɔ ko ye e catiri bɔlaw ka hakɛ to ɛ Magma Gabriel ma a tɔ tora catiri kan ye e ma mi mugan E ka bɛ ma daɛrɛ ko de makɛ hakɛ to karamɔgɔkɛ hakɛ to
kake to
kake to kake to e catiriri bɔ de mana ko a fɛ ko catiriri bɔ ko na fana na la ka gɛlɛn
bɛ se ka kɛ ka dimi to i la k'i maaninfin ɲɔgɔn ɲagari k'a bila nisɔndiya la catiribɔ tɛ manamana ko ye dɛ ko tɛ Jean Seydou fasiriba n'o ye DK a ko mali société dɔ de kɔni tun bɛ ka nin baara in boloda Jean Seydou maa minnu tun bɛ ka baara kɛ a nafolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ to mali kɔnɔna la Jean Seydou ni ka mobili ninnu dilan mobili ninnu k'u ɲini ka taa kɔɔriw doni ka na n'a ye Jean Seydou nafolo minnu kan ka don a misi tigɛra jarati la Jean Seydou kelen tɛ bɔ ka taa bila jamana kɔfɛ a ko nin y'o de bannen pɛntɛnkɛlɛn min ye mali o société min tun bɛ k'o kɛ Jean Seydou u y'an daraka la ni k'a di nansaraw ma min ye nansaraw ye Jean Seydou olu de ka mobili o de bɛ taa ni doniw ta ka na n'u ye Jean Seydou mobili n'a tiɲɛna olu de ka mécaniciens bɛn'a dilan min ye olu de ka chauffeurs bɛna na mobili ninnu boli a ko mali wari nin y'a bɔ sira dɔ ye tuguni ka taa n'a ye jamana kɔfɛ a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ yen n'u bɛ mali nafolo cɛ ka taa n'a ye jamana kɔfɛ wa ko de ka ca min bɛ to mali kɔnɔ yan k'an to la jamana bɛ avancer cogo di fasiriba ko Jean Seydou munna ni hakilina taara ni ka CMDT sɛgɛrɛ a ko a ma mɔ ɲininkali de bɛ taa ni ka baba berete sɛgɛrɛ baba berete ale de ka nafa n'a ka tɔnɔ b'a la wa walima u y'a bolo de munumunu a kɔ ni ka nin ko in kɛ diyagoya wa a ko ɲininkali tɔ min bɛ yen kunnafoni filɛ de a ye min bɔ La Sirène kɔnɔ a ka bi bɔli don Badabatɛ ne min tɛgɛ don, a don, o ye sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana, mun bɛ yen, Fasiriba n'o ye Fuseni Togola ye nin y'a ka sɛbɛn ye, fusufusukoden, Fuseni Togola ko ni koko pɛrɛnna basaw bi don, haali, a ko an ka taa Zantigila, mun bɛ yen, Zantigila fɛn min y'u ka misiri kura jɔli ko kuma, kuma cayalen bɛ yen ko dugutigi yɛrɛ n'a denkɛ min ye alimami ye u ka kumaw fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ wa, sɛbɛnnikɛla ko, a ko di, a ko siraba min bɔra Kulikoro Kayo Ni ka zantigila kunbɛn o siraba in kɔni bɛ segu sira kunbɛn yɔrɔ min o taara bɛn misiri yɛrɛ de ma cɔyi n'o ye misirikɔrɔ ye o tuma fɛn min ye siraba dilanbaw ye u y'a laɲini k'a fɔ misiri ka teli sɛbɛnnikɛla ko misiri ka teli o tuma fɛn min ye misirikura ye o bi jɔ siman na fɛn min ye dugumaw ye u kɔni sigira ka jateminɛ kɛ u ko miliyɔn bi saba ka se miliyɔn bi saba ni duuru ma u bɛ misiri kura jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko fɛn ye jamana ye minnu bɛ sira ko kunna u nana dugutigi ma o tuma wari min fɔra miliyɔn bi saba o filɛ o kɔfɛ tuguni u nana ni miliyɔn duuru wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko wari kɛra miliyɔn bi saba ni duuru ye dugutigi a ko wari kɔni dilen a ma o tuma ale fana dalen bɛ maa minnu na ale y'i kɔ sɛmɛ olu la k'a fɔ olu kɔni min bɛ se k'a to olu ka taa yɔrɔ kɔni jɔ sɛbɛnnikɛla ko A ko fɛn min ye maa dɔ bɛ yen n'o kɔni ye dugutigi kɔni ka maa ye dugutigi yɛrɛ denkɛ de don koyi misiri kɔni a baara kɔni tora taalen la misiri baara nana bala sɛbɛnnikɛla ko baara balanen misiri denkɛ alimami denkɛ dugutigi denkɛ o yɛrɛ ye alimami de ye o de filɛ ka kɛlɛ wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ wuli k'a jɔ ale kɛlen bɛ ka jalaki bin maa min kan o y'a wolofa in de ye koyi n'o ye chef de dugutigi n'o ye Bina Kulubali ye, ɔhɔ, k'a fɔ maa wɛrɛ ma wari dun dɛ, ale fa in dɛ, ee, n'o ye Bina Kulubali ye, o de ye wari in dun, subahanallahi, sabula, ɔ, wari dira, ɔ, Bina ma maa wele k'a k'a seere ye, un, a ma conseil wele, un, ne yɛrɛ min ye alimami ye, ni ne ye ko in biriki fɔlɔ da, an, a ma ne wele, an, o tuma baara in kɔni tora kurutu-kurutu la ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ, un, sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Amara Jakite tɔgɔ dɔ bɛ yen, ɔhɔ, o kɔni ye eaux et forêts baarakɛla ye, un, kuma kɔni a ani taa ni ka segin da u ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye conseiller ye mairie la zantigila mm. a ko o de ye amara in ye mm. ale de tɔgɔ fɔlen bɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye amara mm. ani masɔnw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ah. ko in kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ah. o tuma ko ma ɲɛ min kɔ ah. kuma nana ta ka bɔ ka bin o tuma a ma ɲɛ min kɔ amara jakite ale welela ka na amara welelen ka na yala a ɲininkana k'a fɔ maa minnu bɛ sira dilan u nana miliyɔn bi saba ni kɔ in di wa u m'a di mm. amara ko wari dira a ko o tuma wari dira joli dir'i bolo ma oh. amara k'o ye gundo ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni amara a ko wari min kɔni dira ale ma ah. ale kɔni y'o baara kɛ oh. nka miliyɔn bi saba bɛɛ dir'i ma wa a bɛɛ ma d'i ma ah. amara ko ale t'o fɔ mm. sabula ko in kɔni a senni o senni a bɛ taa den dugutigi de la sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko fɛn min ye mɛri de sa oh. ale labanna ka na kuma u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to hakiliw ka kɛ kelen ye Maa wɛrɛ bɛ yen n'o tɔgɔ ye sunjɛ kulubali ale fana diminen bɛ ko in na sabu dakun bɛ ale ni maa caman cɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko zantigilakaw kɔni ka misiri kura ko a balanen bɛ k'a sababuya kɛ nin de ye n'o tɛ k'a fɔ ko wari kɔni ma bɔ wari bɔra nka wari donko ani wari kɛcogo u de kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn faamu o la wari tɔ bɛ wa wari dɛsɛra wa wala fɛn min ye misiri kana ka bila hakɛ min ma dépense bonyayan'o ma wa a ko ɲininkali tɔ min bɛ fɛn dɔ datugulen don eh, a ma s'o la o n'u kun y'a di entreprise dɔ ma ah. a bɛ se nin na wa ka bɛɛ wele mɛri wele dugutigi n'a ka conseil wele ah. dugu chef de eh, eh, chef de famille bɛɛ wele ah. wari min nana filɛ nin ye awɔ enveloppe filɛ a ma fara fɔlɔ dɛ wari filɛ a y'a da waa a k'a compter bɛɛ ɲɛna n'a comptera a bɛ bila min ayi bilayɔrɔ t'a la o maa min bɛ misiri jɔ n'o ye ka entreprise ye n'o ka baara ye misirijɔ ye a bɛ wari de d'o ma bɛɛ ɲɛna a bɛ contrat signer n'o ma kɛ dun n'o ma kɛ dun n'o ma kɛ ɛ o kɔrɔ ko fo ka taa wari bila dugutigi ka dilan jukɔrɔ yen o t'a bila o t'a bila yɔrɔ ye dɛ miliyɔn bi saba ka ca nka don ka bɔ a kan o t'a bila yɔrɔ ye o tɛ kun fɛn na dɛ fɛn min tɛ kun wari la don ka bɔ don Don ko don hali kɛmɛ hali miliyari n'i y'a bila i ka so kɔnɔ don ko don i bɛ don ka dɔɔnin sama i bɛ taa sɔrɔ don dɔ n'ala ma jagɛ don i b'a ko jɔn ko maa fɔra i b'a kɔnte ka taa k'a kɔnte ka segin ko toto ni ɲinɛw fɔra n kɔ wari bi sɔn fɛn bɛɛ ma fo don ka bɔ ne tiɲɛ wari ma ɲi dɛ wari ma ɲi dɛ fa ni den wari ko filɛ ka gɛlɛya du cɛ hɔn dannabaliya denkɛ in kɔni ni daamɛ min kan misiri kura mana ban ale y'o alimami ye o tuma o ɲagaɲaga ale ni daamɛ o kan Nka a ye fa fa malo dɛ a ye fa se malo ma dɛ kɛra wari ma ɲi an ka kɛ ni hakili ye wari ma ɲi dɛ ba tɛ bi ta ye ko an t'a bila yan an ka bi ta bila an b'a bila yan sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ foli di dankɔrɔba ma ne ni dankɔrɔba in famana musafu jawara jawus ne il est là